ndị IPOB n'Igbo niile etetelu m ụla tata negide ife na-ahịọ na neti anya mmiri were ju m anya ndị IPOB n'ụwa niile anya mmiri eju m anya anya mmiri eju m anya o anya mmiri eju m anya m were sị ka m jụọ m ndị ọha na eze ndị Igbo ajụjụ ọha na eze ndị Igbo mmiri nwa na-eru n'igwe o zobe one ndị ka ọ ya-ama mmiri nwa na-eru n'igwe ka m na-ajụ ọha na eze ndị igbo kwa ajụjụ mmiri nwa zobe kedụdị ndị ọ ya-ama nekwenụ ụnọ na-agba ọkụ ndị ọha na eze ndị igbo chụba oke nekwenụ na ụnọ na-ere pịatapịata ndị ọha na eze ndị igbo jụwa na ego dị n'ime ụlọ ewepụta dị na na ba jụọzi ese uke nwa ba siri nọdụ ọhaneze ndị igbo ajụjụ ka mụ na-ajụ o ha na-ekwu na a na-ebubatasịrị anyị ife anyị amaghị ebe o siri bịa unu jebegwodi igbo prezidenti 2023 m were jụwa a ya-adịdị na ndụ rue mgbe ọ ya-eme ka m jụnaba ọha na eze ndị igbo ajụjụ ọha na eze ndị igbo ọkwa ama m na ụfọdụ n'ime unu soro nụọ agha ọkwa ama mụ na ụfọdụ n'ime unu pere mpe mgbe agha jerure jiri ọ bụrụ na ojukwu bịara wee si otu nwa gbachi nkịtị mmadụ one ya afọ mmadụ one ya afọ mmadụ one ya afọ ngwa nezienụ ife na-eme n'igbo be anyị ma o nwerọzi onye kwuru okwu welu jụba ndị gọvanọ anyị nwere na East ajụjụ o ndị gọvanọ anyị nwere na ana biafra ma ajụjụ mmiri nwa na-eru n'igwe o zobe one ndị ka ọ ya-ama ha ajụjụ ka m na-ajụ welu jụba ndị sineti anyị nwere n'ana igbo ajụjụ o mmiri nwa na-eru n'igwe zobe kedu ndị ọ ya-ama ogbuefi ngige odogwu ngige ọkwa gị nabatara n'igbo be anyị gị nabatara na ana biafra be anyị site tụiri mụma mmadụ buhari ma m jụkwa gị ngige ajụjụ mmiri nwa na-eru n'igwe zobe kedụdị ndị ọ ya-ama o kedụ ndị ọ ya-ama ọ bụrụ na ụnụ wụ ndị ọgaranya agbanahụ ya ụnụ ajụkwalụ na ụmụ ụnụ agbanahụ ya ọ bụrụ na ụmụ ụnụ gbanahụ ya prọpati ụnụ ọ gbanahụkwara ya kedụdị ndị mmiri a ya-ama o mmiri nwa na-eru n'igwe nya ka m na-ajụ kedụdị ndị unu chọrọ ka ọ maa ebenebe egbue nekwenụ ife a na-ebubatasịrị anyị o nekwenụ ndị fulani a na-achịnatasị nekwenụ mgbọ egbe a na-ebubatasị nekwa ife a na-egosi anyị ọ bụ na ụnụ afụghị ya ọ bụ na ụnụ afụghị ya ee m welụ jụọ ndị na-agha chief ma ajụjụ pụtanụnụ ka unu kwuo okwu na nyawụ mmiri na-eji n'ike m welu kpọkube ndị na-eti egwu pụtanụ ka unu soro tibe na nyawụ mmiri na-eji n'ike mmiri nwa na-eji n'igwe nekwe ka ọ na-eru n'ike na o ruchaa zobe kedị ndị ọ ya-ama ogbu ọja kpọọ m arụ eme hey! kedu ndị mmiri a ya-ama Nnamdi Kanu a na-eti onweghị onye chọrọ ige ntị ọgaranya niile nwere n'ala Igbo onweghị onye chọrọ ige ntị ụmụ okorobịa anyị biko kwanụ onye ọbụla wagharịba n'ọhịa niile dị n'okirikiri ya ji e siri n'ite efukwanụ ome odejinji na-ebekwanụ akwa na-asị na ji e siri n'ite efukwanụ ome bikozirinụ ndị Igbo nụzinanụ onu Nnamdi Kanu bikozirinụ ndị Biafra nụzinanụ onu Nnamdi Kanu biko nụnụnụ ka odejinji mụ na-eti nekwanụ ife a na-ebubatasịlị anyị mmiri a na-elunụ kedunụ ndị ọ ya-ama ọkwa na ajụjụ ka m na-ajụ ma onye egbune m mmiri a na-elunụ kedunụ ndị ọ ya-ama ndị Igbo be anyị unu nọ n'Amerika na London na-atalụ burger nekwenụ ji e siri n'ite ka ọ na-efu ome kedunụ ndị Igbo Congress worldwide kedunụ ebe Igbo Congress worldwide nọ kedu ebe unu nọ biko ife emebienụ ife emebienụ kedu ebe unu nọ ife emebikwenụ nekwenụ ife ndị a na-ebupụtasịrị anyị ọkwụ ndị jere Chad mụọ ka esi agba egbe ndị e kpojechalị be Chad country dị iche iche wa je mụta ka esi agba egbe ọkwụ wa ka a na-ebulatasịrị anyị ọkwụ wa ka a na-ebulatasị n'ala igbo ụgbọ ọja butube nya ka mụ na-ajụ oo, ajụjụ ka mụ na-ajụ mmiri nwa na-eru kedị ndị ọ ya-ama oo, mmiri nwa na-eru kedụ ndị ọ ya-ama o nya ka m ji ajụ nyawụ ajụjụ ewu akwụ eje na ọmụ ịgụcha o